Ныбжьэгъухэ, ди къуэшхэ, ди шыпхъухэ, ди анэхэ. Нобэ къэмыхъуа жыхуаӏэм хуэдэу Къэбэрдейр мэщыгъуэ. Мэщыгъуэ сыту жыпӏэмэ, нэгъэсауэ лӏыхъужь. Нэгъэсауэ захуагъэм тету Къэбэрдейр къызэрыхъурэ лӏы и псэ хилъхьауэ щытмэ, ӏуэху пэж. Пэжыгъэмрэ адыгагъэмрэ щхьэкӏэ и псэр игъэтӏылъащ мы щӏалэ дахэр. Зи дуней тетыгъуэм абы зэричри. Къэбэрдейм и напэр, адыгэм и напэр и лӏыгъэр ихъумэу Абхъазым кӏуэри, Абхъазым и хуитыныгъэм щхьэкӏэ и гъащӏэ дахэр, и гъащӏэ икъукӏэ узэщӏар, псэ къабзэкӏэ узэщӏа гъащӏэр игъэтӏылъащ. Нобэ дощыгъуэ, нобэ дрогушхуэ, апхуэдиз лӏыгъэ зыхэлъу Афӏэкӏа ныбжь зимыӏэу апхуэдиз гу къабзагъ зыбгъэдэлъа щӏалэм щхьэкӏэ. Нобэ дрогушхуэ абы. Къэбэрдейм зы адыгэ фӏэкӏа имысыжыхукӏэ, Ибрэхьим, Науржанхэ я щӏалэр игу ихунукъым, къалъхухэми ягу ихунукъым, къалъхуахэм къалъхужами ягу ихунукъым.

Нобэ сэ фӏыуэ слъагъуу щӏалэм сыхуэзауэ куэдрэ, куэдым фӏыуэ ялъэгъуауэ и къуэш лей зытехьэм лей темыхьэн щхьэкӏэ, ар ихъумэн щхьэкӏэ, япэ иту абыхэм я гузэвэгъуэ диӏэтыну Абы яхыхьа щӏалэ нобэ дяпэ ища Аллаху тэхьэлам и пащхьэм ихьэжа. Аллаху тэхьэлам долъэӏу нобэ дяпэ ища щӏалэр диным лей къытехьэну, лъэпкъым лей къытехьэну апхуэдэ гузэвэгъуэ иӏэу абы пэкӏуэува щӏалэу Тхьэм и пащхьэм ихьэжар шэхьиду шэч хэплъхьэ мыхъуну хуэдэу уегъэгупсысэри, шэхьидым яхэхуауэ, абы и ужьыр махуэ тхуэхъун Аллаху Тхьэлам ищӏ. Аллаху Тхьэлам долъэӏу абы и ужьыр залымыгъэ зезыхьэу утыку къихьам мыгъуэ яхуэхъуну. Аллаху Тхьэлам долъэӏу нобэ мы щӏалэ дяпэ ищар а къэзэуатым япэу икӏи яужьу, Абы яужькӏэ мыхуэдэ ди пщӏантӏэ къыдэмыхьэжыну, дэтхэнэ зы унагъуи и пщӏантӏэ, дэтхэнэ зы муслъымэн унагъуи и пщӏантӏэ дэмыхьэну, дэтхэнэ зы цӏыхугъэ зыхэлъ унагъуи и пщӏантӏэ дэмыхьэну Аллаху тхьэлэм жиӏэ. Нобэ анэ иӏэу и анэ япэ ища ди къуэшыр, лӏыгъэ къигъэлъэгъуауэ, лӏыгъэ хэлъу, Дыгъуасэ лъандэм яхуэмыӏуатэу и анэ и лӏыгъэ зэхыдохыр, Аллахьу тхьэлам къыхуэна щӏалэм и хъер иригъэлъагъу. Аллахьу тхьэлам долъэӏу, Нобэ дэ гузэвэгъуэ Тхьэм къытлъимыгъэӏэс, зыгуэркӏэ дэ гузэвэгъуэ дыпэщӏэувэм. Адыгэ бзылъхугъэ лӏым нэхърэ нэхъ имыкӏуэту адыгэ бзылъхугъэ.

къыттепсыхар зэрыдгъэвыфынур, абы дызэрыпэщӏэтыфынур, абы дызэрыпэлъэщынур цӏыхум ялъагъуу дэнэ дей дрикӏуэми сэ абы къыхузоджэ. Алыхьым долъэӏу Тхьэм и гущӏэгъур къытлъэӏэсыну, Алыхьым долъэӏу нобэ дэ зы дыхъуу, зы къарууэ зэхэтыну. Адыгэ зы къарууэ зэхэтын Кавказ Алыхьталэм дэ дищӏыну, ар дэтхэнэ зыми и щхьэм нэсыну Алыхьталэм жиӏи, гъуэгу махуэ теувауэ си къуэшыр Алыхьым къыщӏигъэкӏи, Тхьэм и пащхьэм щымыукӏытэн Алыхьталэм ищӏ. Ссэлэму алейкум уэ рахьмэтуллах. Псалъэ иӏэщ. Щэныбэ Юрэ. Псом япэ щӏыкӏэ зищӏыхьы лӏакӏуэ. Къэбэрдей псори, адыгэ псори, Кавказрикӏ псом хуэмыдэу Абхазри зыхуэгуӏэ. Долхэ япхъу, Науржанхэ я нысэ, ди анэ лъапӏэ. Зельмэ. Хъыджэбз цӏыкӏууэ зи насыпыр зауэлэкъым зэпиуда ди шыпхъу цӏыкӏу. Науржан лъэпкъ. долъхьэ я лъэпкъ. Фэ фхуэдэ лъэпкъ узыншэ, фэ фхуэдэ адыгэм и купщӏэр зыхъумэфа, адыгэм и нэмысымрэ адыгэм и лӏыгъэмрэ къэгъэлъэгъуэн хуей щыхъуа дакъикъэм ар къызыпкърызышуэ, и сабийм ирилъхьауэ, ихилъхьауэ, абы гъуэгум трихьауэ, езым лӏы хуэдыуэ зауэлыгъэм гуӏэгъуэр жыжьэу къэувыӏэн папщӏэкӏэ. А лыгъэр ди унэм къэмысын папщӏэкӏэ. Нобэ хьэкӏэкхъуэкӏэхэм зэтраукӏэ лъэпкъым хуэдэу ари дэ ди дей къэмысын папщӏэкӏэ. Нобэ лей зрах сабийхэм хуэдэу лей ирамыхыуэ. Нобэ абы зэтраукӏэ цӏыхухэм хуэдэу зэтрамыукӏыу, зэтракъутэ унэм хуэдэу ди лъапсэм а гузэвэгъуэр къэмысу, а гугъэгъуэр, гуӏэгъуэр къэмысуэ нобэ гуӏэ удыныр зытехуа абхъаз лъэпкъым къыщхьэщыжыуэ нобэ дэ ди дей лӏы хуэдэу къэзыгъэзэжа дэ ди щӏалэм, Науржан Ибрэхьим, мыбдем ди щӏалэгъуалэу щытми, нэхъыжьу щытми, апхуэдэ ажал сиӏащэрэт жиӏэу дохъуапсэри. Апхуэдэ ажалыр мащӏэ хъунуэ, апхуэдэ ажал димыӏэну, зауэлыгъэр къэдгъэувыӏэнуэ. Абы и гъащӏэр зытригъэкӏуэдар, абы ӏуэху къикӏыу, Къэбэрдейр къызыщӏиӏэту, Кавказыр нэхъри къызыщӏигъанэу, лъэпкъхэр зыкъыувуэ, гузэвэгъуэр къэувыӏэну Алыхьым жиӏэ. Уэ ди шыпхъуфӏхэ, ди анэхэ, ди шыпхъу цӏыкӏухэ, ди нэхъыжьхэ, псоми япэщӏыкӏэ гуӏэр. Зыхугъэра? Сэ си псалъэр иджыпсту мы нэхъыжьым къыбгъэдэкӏыу жысӏэр къыщӏезгъэжьар ара? Дэ дыгъуасэ тлъэгъуар Ибрэхьим и анэм дэ къыджиӏар? Абы япэщӏыкӏэ къызэрыдзыхамрэ зэрыгуӏамрэ дэ тлъэгъуам щхьэкӏэ иужькӏи къысхуэгъэгъу, сыкъэдзыхащ зэрыжиӏар. Дэ дызыгурыӏуэри, уэ уи псэр абы щхьэкӏэ птынуэ. Уэ апхуэдизу абы уегупсысуэ ущежьакӏэ, дэ укъэдгъэувыӏэкъым жаӏэу унагъуэр зыгурыӏуэу зэрагъэкӏуам? Адыгэм хабзэу яхэлъу щытауэ, дэ гуӏэгъуу диӏар, дэ гузэвэгъуу диӏар, дэ тхэмыщӏын хуей, хэмыкӏуэдыкӏын хуейуэ ди лъэпкъ дахэм хэкӏуэдыкӏар, мис мыбдем ди хамэ къэралхэм зэбгрыдзауэ мелуан адыгэ щыӏэхэм къэкӏуэжахэр дэ тхуэдэу мэгуӏэри нобэ мыбдеж зэхэтщ. Абыхэм ялъэгъуа гуӏэгъуэм хуэдэ мыдрей къэнэжам зымылъэгъун папщӏэкӏэ мыдэ ди щӏалэгъуалэм нобэ ӏэщэр къэзыщтэу зауэлыгъэм зауэ ӏэнатӏэм хыхьар, апхуэдэхэр псори. Гуӏэгъуэ ямылъагъуну гуӏэгъуэр нэхъ мащӏэ хъуну? Абы нэмыщӏ дэ иджы дэ къыдгурыӏуэн хуейщ, зауэр зауэщ, джатэм и щӏагъ нанэ щыӏэжкъым, Ибрэхьим ар жиӏакъым. Ибрэхьим сэ сыщылажьэ университетыр къиуха Ибрэхьим щӏалитху хъууэ, и гъусэуэ, минрэ щибгъурэ пщӏейрэ бгъу гъэм Абхазым мин плӏыщӏ ӏэщэкӏэ зыщӏэузэдауэ щытеуам щыгъуэ, мис мэлэдетӏыным щхьэлыхыф щедыжми, япэ дыдэ щӏыкӏэ Абхазым лъыгъажэр къэзыгъэувыӏам ящыщу щытащ. Абхазым а щӏалитхур къуэ ищӏауэ щытащ. Нобэ Абхазри мэгуӏэ. Абы нэмыщӏ а щӏалэм езым и акъылыр, а къэзылъхуа и анэм и нэгум уиплъэмэ, абы и шыпхъум и нэгум уиплъэмэ, а лъэпкъым я нэхъыжьыфӏхэм я нэгум уиплъу щытмэ уолъагъу адыгэм и купщӏу адыгэм и акъылымрэ и намысымрэ и лӏыгъэмрэ и цӏыхугъэмрэ а лъэпкъым дей зыхуэхьэсауэ зэрыщытар, а щӏалэм абы и нэхъыфӏыр иратауэ щыта. Мы щӏалэм и гъащӏэ гъуэгур нэхъ кӏыхьу щытамэ, ар хьэкӏэкхъуэкӏэхэм я ажалым зэпимыудауэ щытамэ, адыгэ псори набдзэ тхуэхъун тхыдэтх.

Адаухэ я фызыжьым и къуиблыр выгуиблым илъу хьэдэу къыщыдашэжам щыгъуэ, ар зыщӏэупщӏар итар зы упщӏэ закъуэщ. Мы сэ си бынхэм шынэуэ бийм и щӏыбыр хуигъэзауэ, ахэр зэрылӏыкӏа уӏэгъэр и щӏыбымкӏэ къытехуахьэмэ, зауэм ӏутуэ, джатэр ӏэщӏэлъуэ, сагъындакъэр ӏэщӏэлъуэ, адыгэ лъапсэр ихъумэуэ хэкӏуэда жоӏэ. Анэм итар зы упщӏэщ. Абы къыжраӏащ, сагъындакъэр ягъэщхъуэм Бийр хагъащӏэуэ уи къуэхэр хэкӏуэдащ щыжаӏэм, фызыжьыр къытехьэри къэфа. Аращ, жиӏащ, адыгэр зэрылӏэн хуейр и хэкум, и анэм, и шыпхъум, и кхъэм, и лъапсэм къыщеӏэм дей. Аращ адыгэм я хабзэу щытар. Нобэ лъэпкъитӏумэ къэзылъхуа а мыдэ ди щӏалэ цӏыкӏур къэзылъхуа лъэпкъитӏым псоми щхьэщэ худощӏ апхуэдэ сабий куэд адыгэм къалъхуну, а сабийхэм я гъуэгур тэмэму кӏуэну, ажалым ар зыпимычыну. Нобэ мыбдеж къэкӏуащ Дагъыстан и лъэпкъыу Сатих, даргинцхэр, авархэр, лакхэр, къумыкъухэр, адрейхэрикӏ. Нобэ шэшэныр щыӏэщ, осетиныр мыбдеж щытщ. Къэбэрдейр къызыхуэса псори къыдэдэӏуэн дыкъалъагъунщ. Хамэ къэралым Тыркур къы зыкъиӏэтащ, Сирием зыкъиӏэтащ, Иорданием зыкъиӏэтащ, Амрикэм къикӏри къэкӏуэжащ, Германием къикӏри къэкӏуащ. Нобэ шэрджэсыр мыбдеж щыӏэщ, Адыгейр щыӏэщ, Абхазыр мыбдеж щыӏэщ.

Сэлам ехыкӏэ ди щӏэблэм къыхуигъэна, абы жиӏэу щытащ Хэкумрэ хабзэмрэ. Нобэ къыщыщӏэдзауэ зэ гуӏэгъуэ митинг жытӏауэ щытащ, гуӏэгъуэм галстук дэмылъу дыкъокӏуэ жытӏэуэ. Етӏуанэу дызыхуэзэу щытмэ, Хэкумрэ хабзэмрэ, жо сэлам зэтхыну дызэгурывгъаӏуэ, Хэкумрэ хабзэмрэ.

Гъуэгу махуэ, Ибрэхьим, нобэ бжэщхьэӏум нэмысыр хьэдрыхэ ноӏус жаӏэ. Ибрэхьим и псэр иджыпсту дэ къытщхьэщытуэ, псалъэу жытӏэу и лъэпкъыр иджыпсту зэхех. Мы дунейр хьэхущ, псоми абы дгъэзэжынущ. Ди напэр нэхууэ, ди лъэпкъым лей къылъыдмыгъэсауэ, ди бзылъхугъэм гуӏэгъуэ етымысауэ Алыхьым и пащхьэ ихьэжын лъэпкъ Кавказыр дыхъунущ.
Ныбжьэгъугъэ. Юрэ зэрыжиӏащи, адэкӏэ-мыдэкӏэ къикӏри, Кавказым бгырыс лъэпкъыу ису и лъэпкъар къызэхуэсащ мыбдежым деж. Абыхэм я лӏыкӏуэ къэкӏуа. Зэрыфщӏэщи, Южная Осетия обливается кровью вот уже годы. Полному разрушению подвергнута их столица Цхинвали. Разрушены десятки и десятки деревень.

Къэбэрдей цӏыхубз организацэм и пажэхэм, и жыджэрхэм ящыщу хэт Хьэмокъуэ Женэ.
Си псэм хуэдэу си лъэпкъэгъухэ. Нобэ мы цӏыхубз цӏыкӏу ди пащхьэм къиуващ. Нобэ дэ ди пащхьэм къиуву дэ къытхуепсэлъыхьыну?

Къэбэрдейм съезд ерагъэкӏуэкӏыу Къэбэрдейм зи къэкӏуэнур зи ӏэмыщӏэм, зи ӏэмыщӏэм иралъхьа конгрессым къысхуагъэфащэри сыхагъэхьати, мы ӏуэхур, абхъаз ӏуэхур къызэрежьэрэ сыкъызыхуашэсауэ, ӏут димыӏэу си лэжьапӏи, си унагъуи ӏэщӏыб сщӏащ сэ жыхуаӏэм хуэдэу мыбдеж ситщ. Си псэм хуэдэу си дэлъху щӏалэ цӏыкӏу мыбдеж ди пащхьэм итщ. Си анэр къысхуэарэзыт.

Щӏэныгъэ нэхъыщхьэ къыщиухакӏэ, адыгэ ӏуэхум хуэлэжьэну музейм увауэ, адыгэм и нэмысыр зэрылъахъшэ зэрыхъуам щхьэа и хабзэр тӏэкӏу ӏэщӏыб ищӏауэ тӏэкӏу ужьых хуэдэу зэрыхъуам щхьэа, си адыгэм сыхуэлэжьэнщ жери и анэм шэ къабзэ, шэ хьэлэл иригъэфауэ къыщӏэкӏынти, абы еужь ихьащ сэри аращ зеужь ситыр. Адыгэ лъэпкъым и тхыдэр, адыгэ лъэпкъым и культурэр иджыным еужь ситщи, абыкӏи мымдей щӏалэ цӏыкӏур си дэлъхущ. Си шыпхъу лъапӏэхэ, си дэлъху лъапӏэхэ. Абы къимыщӏкӏэ, мы Къэбэрдей съезд щекӏуэкӏым щыгъуэ Къэбэрдейм и къэкӏуэнур зи ӏэмыщӏэ ирилъхьа мы конгрессым мы ӏуэхур къыщыхъуам щыгъуэ зэрегупсысар мыра? Мы Абхазыр лъыкӏэ ди къуэшкӏэ, лъэпкъкӏэ зыуэ ди лъабжьэр щыщытакӏэ, сыт и лъэныкъуэкӏи дыкъыщхьэщыжын хуейщ, жери. Ауэ щӏакхъуэ хуедгъэшу. Хьэмэ фошыгъу тӏэкӏу хуедгъахьу мыхъуу, дыкӏуу дыкъыкъуэувэн хуейщ, жери. Нобэ зэрыжаӏамкӏэ, мы щӏалэ цӏыкӏур икӏи япэт ам Абхазым щыкӏуэм, ар конгрессым щамыгъакӏуэми кӏуауэ щытащ, зэрыжаӏамкӏэ, и пэкӏыкӏ конгрессым щамыгъакӏуэмикӏ щыщымыӏэхэм щыгъуэ. Абы къимыщӏкӏэ, мыбы митингышхуэ зэрекӏуэкӏауэ щытащ, ар фощӏэ. Адыгэ лъэпкъым зи ӏэмыщӏэ итлъхьа конгрессым жиӏэмрэ,